daoibh, táim chun fís an-tapa a dhéanamh ar Oisín i dTír na nÓg chun athdhéanamh a dhéanamh air, tá súil agam nach mbeidh sé níos mó ná b'fhéidir cúig nóimeat. So seo ceann de na prós a bheidh ann agus gach seans go mbeidh sé ann i mbliana. So we're going to go through the main things a bhaineann le Oisín i dTír na nÓg. An rud is tábhachtaí ná gur scéal béaloidis atá ann, so an rud seo, this is folklore, and then scéal béaloidis, tuiseal ginideach, dhá dhá ainmfhocal ag teacht le chéile, so it's a folklore story. It is part of the Fiannaíocht, which isn't too important, but one or two of the sample questions say What are the tréithe a bhaineann leis an Fiannaíocht? which is essentially the same thing, because there's the Rúraíocht and the Fiannaíocht and your story is the Fiannaíocht, just means it comes from Fionn. agus na Fianna that gang of people An dá rud is tábhachtaí ná tréithe na gcarachtar agus ansin tréithe an bhéaloidis Most questions are either talk about Oisín nó Niamh nó b'fhéidir Naomh Pádraig or cad iad tréithe an bhéaloidis atá ann So rachaimid tríothu sin níos déanaí But just quickly you need to know things like Niachas chivalry, which is kind of like laochas or is laoch é he is a hero um he bhí sé cróga bhí sé grámhar fear clainne if you want to use that word from Gnáthrud ba fhear clainne é family man he missed uh, his dad Fionn agus bhí fonn air dul abhaile chun Fionn a fheiceáil um, agus when it comes to Niamh, I suppose bhí sí cumhachtach she was powerful cumhachtach agus draíochtach is dócha chomh maith em okay we get to those when you stay near aon nós tréithe an bhéaloidis is dócha an ceann is tábhachtaí ná uimhir a ceath seacht deich agus uimhir a trí em when it comes to seacht one thing we maybe didn't mention too much is seacht bpéirse was how far he threw the cloch, so bhí sé ag cabhrú leis na fir, bhí trí chéad fir, fear, so remember bhí trí chéad fear ag iarraidh cloch a bhogadh, and then along came Oisín and his capall bán agus chaith sé an chloch sin, so cloch is bain, so he threw the stone, chaith sé an chloch and he threw it seven perches, so a perch is like an old. way of measurement, forty perches in a furlong, eight furlongs in a mile. So, chaith sé seacht bpéirse, there was loads of three, bhí trí, triúr páistí acu, remember they had Fionn, Oscar, plúr na mban, bhí sé ag troid leis an bhfathach, trí oíche, trí lá, the deich was the féasta, bhí féasta acu a bhí deich lá, deich n-oíche, definitely draíocht,

Niamh a chuir Oisín faoi gheasa, sé sin cumhacht na mban ansin. Cé an chéad rud eile there's some more lovely pictures of the the scéal so it's important to know the struchtúr den scéal cad a tharla i dtosach so we'll get to that in our blocanna i gceann soicind but just that it starts with eh 300 fear ag fiach nó ag seilg have some words for hunting and then tháinig Oisín cad a tharla ansin then bhí sé sean agus ansan tháinig so then he tells the story so just kind of throwback anseo there's na Fianna lá amháin bhí na Fianna amuigh ag fiach so they're also ag fiach Agus tháinig Niamh ar an gcapall bán. Chuir sí Oisín faoi gheasa, it's important, she put him under a spell, that's the faoi gheasa, there's the capall bán, the cloch that they were trying to move, there's Naomh Pádraig. Then on to the next bit of the scéal, the fathach, ogre or giant, bhí sé i ndún rí na mbeo, then there's Oisín, bhí sí ina brá, remember it sounds like brá, well it's spelt like bra but a fada so bhí sí ina brá there's iníon rí na mbeo that's the one he saved um shábháil sé í he saved her then on they go to Tír na nÓg bhí saol iontach acu there's Oisín an-shásta um Niamh was a great wife ansin uh i dTír na nÓg bhí an triúr anseo acu Fionn Oscar plúr na mban remember your man got all uaigneach and wanted to see his dad so bhí fonn air a athair a fheiceáil Then back to Éirinn, don't forget the word for warning, she gave him three warnings, thug sí trí rabhadh dó, agus anois tá Fionn marbh, tá sé ar ais in Éirinn, so he wanted to go to Ireland, bhí fonn air dul go hÉirinn, and then he's in Ireland, tá sé in Éirinn, oh, no, no, no, tá sé in Éirinn, but he couldn't put his feet on the land of Ireland, ar thalamh na. hÉireann ansin. Make sure you know your Éires and Éirinns. So the blocanna, for everything you revise you should go through cad iad na blocanna atá ann. So anseo we have 300 fear, ansin Niamh agus chuir sí Oisín faoi gheasa and the whole thing about she said chuala mé faoi do scéimh she said like I heard you were really pretty chuala sí go raibh sé an-dathúil agus go raibh sé an-chróga. Eh then we have the fathach, bhí siad ag troid, remember trí lá, trí oíche, ghearr sé an cheann de, cut off his head, ansin tá siad i dTír na nÓg, so i dTír na nÓg, em maybe the warning bit next, thug sí trí rabhadh dó, and then tá sé ar ais in Éirinn with Naomh Pádraig. and everything that happened at Naomh Pádraig, chuaigh siad timpeall na tíre agus d'fhoghlaim sé soiscéal Dé, he learned the gospel, soiscéal Dé is what he learned. So the other blocanna then are maybe tréithe Oisín, so anseo have a bit of things you could say about the cróga, I don't know if really it's a trait but he was dathúil, so it's important that it, that's what attracted her, bhí sé grámhar dá athair. agus dá bpáistí, i bhfabhar Oisín, dar m'anam, Niamh chomh maith. Aon rud eile a bhain leis, bhí sé probably cumhachtach ina shlí féin is dócha. Ba laoch é, bit of a hero, he was chivalrous, bhí niachas i gceist chomh maith, you can add in from here on in maybe do a bit of. Niamh, if you get asked about her, cumhachtach, draíochtach agus mar sin de, and the last block now that's important here is the uimhreacha, tréithe an bhéaloidis, uimhreacha, draíocht, forlámhas na mban, the upper hand of women, laochas I suppose chomh maith which also kind of fits into niachas, basically the same thing agus tá cúpla ceann eile atá ann. Hmm. Nádúr is technically one too, bhuel bhí an-chuid den nádúr ann but that's a bit of a stretch. So then in your freagra you kind of match them up. So if you get asked about eh cén saghas duine é Oisín, he's cróga and then that's the fathach story. Ansin tá sé dathúil or tá sé grámhar em an rud seo, bhí fonn air dul abhaile chun a athair a fheiceáil. Laoch, niachas, fathach, suppose that's niachas chomh maith. Em. Niamh cumhachtach chuir si é faoi gheasa, dathúil, b'fhéidir ag an, nó b'fhéidir anseo, em. she understood, ar chuala sí, faoina, faoina mhéin, the word they used there is faoina mhéin agus faoina phearsa, he had a great personality agus chuala sí é sin. Same thing then, if you get asked tréithe an bhéaloidis, ar cad é an tréith béaloidis is fearr leat, you'd know about na huimhreacha and then, bring up some of these events, an ceann sin, an ceann sin, i dTír na nÓg, they had their féasta deich lá deich n-oíche, draíocht, obviously ar Niamh, faoi gheasa, forlámhas na mban, arís, Niamh faoi gheasa, laochas, fathach, niachas, fathach, an nádúr is kind of gach rud, maybe ag an deireadh bhí siad ag taisteal timpeall na hÉireann agus eh. D'fhoghlaim sé faoin rud, faoin Chríostaíocht agus págántacht. Oh yeah, it's important to know págántacht, paganism, págántacht, and then along came the Críostaíocht, Críostaíocht ansin. Is there H in Críostaíocht? Chríostaíocht. Faoi, bhí sé ag foghlaim faoi Chríostaíocht. Eh. Ansin, foclóir. Cad é an foclóir atá ann? Go bunúsach gach rud a rinneamar go dtí seo. Áibhéil is your own, exaggeration, draíocht, draíocht, forlámhas na mban, niachas, em, oh, the word naomh a. Ar eagla na heagla, is the tuiseal ginideach of Niamh so maybe like Niamh's power would be cumhacht Néimhe, mar sin. Agus go bunúsach, cause we're running out of time here, there's a a quizzet, so is féach ar an quizzet sin agus tá gach rud ansin. Ooh giorta an chapaill, that's a good one cause it sounds like sciorta, like a pretend that, think about the horse having a skirt, but it's a girth. That's the thing that broke. Bhris giorta an chapaill agus ansin thit thit Oisín den chapall. Anseo cúpla ceist, is féidir libh, más mian libh I don't want this video to go too long, pause, look at these, bí cinnte go bhfuil freagra agat ar gach rud so ríomh ceithre tréithe Oisín? Tréithe Niamh, that's Niamh's traits, an ról Naomh Pádraig sa scéal Oisín i dTír na nÓg so an rud sin his role, he is the nasc nó the ceangal idir an phágántacht agus an Chríostaíocht. Tabhair faoi na tréithe Fiannaíochta is basically, tréithe béaloidis, same things, maidir leis an scéal, déan plé ar príomh-mhothúcháin an scéil, uaigneas, frustrachas, grá, b'fhéidir, and forbairt ar na mothúcháin, anyway, forbairt just how does it go on through the scéal, like basically tell the scéal, an ceann san, go fós tríd, Tuigeann sibh gach rud ansin, cruachás Oisín, just the, the tough situation of Oisín from the time he left Tír na nÓg. So bí ag scríobh faoi chuaigh sé abhaile, ní raibh ann ach neantóga agus fiailí, bhí gach duine marbh, bhí na Fianna imithe, em, tréithe béaloidis easy, easy enough. Léiriú a fhaighimid ar Oisín, so just the kind of person he is. Páirt a ghlac Naomh Pádraic, so. dhá phointe eolais would be because of Naomh Pádraig we heard the scéal chualamar an scéal toisc go raibh Naomh Pádraig ann agus d'fhoghlaim sé or mhúin sé soiscéal Dé mhúin sé soiscéal Dé he taught Oisín the Gospel dhá shampla den áibhéil that's just like draíocht Déan plé gairid ar gach ceann díobh. Agus rud deireanach, maidir leis an scéal, déan plé gairid ar dhá cheann, an tionchar a bhíonn ag mianta Niamh Chinn Óir ar imeachtaí an scéil. That's basically tell the whole first half of the story, the impact or influence of Niamh's wants or desires on the events of the story. So tháinig sí go hÉireann, chonaic sí Oisín, she wanted Oisín, bhí Oisín uaithi, agus chuir sí Oisín faoi gheasa fuair sí a mian she got her desire fuair sí a mian and then on with the scéal an grá mar chuid lárnach den scéal so that's easy enough because she fell in love with him thit sí i ngrá leis thóg sí é go Tír na nÓg then i dTír na nÓg your man Oisín bhí an-chuid grá aige dá athair so he had love for his dad dá athair bhí fonn air a athair a fheiceáil He wanted to see his dad agus chuaigh sé abhaile and then the whole thing fell apart because he had love for his dad. An draíocht atá ann agus a héifeacht ar an scéal so everything that's draíochtach, capall bán, eh, fathach, gach rud mar sin. So sin deireadh le hOisín. Slán go fóill.